bola mutharika yemweyo wapanga zina koma inu zero ine sinagwirepo ntchito kuboma kaya kulikonseko ntchito imene ndimagwira ine ndimagwira ntchito ku chipiku
yesu atapita ku betaniya mariya anatenga mafuta onunkhira kudzoleka mapazi yudasi anali pompo anayamba kusirira mafuta aja kuti awagulitse Yohane 12 verse 6 akunena kuti Yudasi anali mbava, amasunga thumba la ndalama ndi kumabanso. Yesu Khristu amadziwa kuti Yudasi anali pseuta, koma anamusankha kukhala wophunzira poganiza kuti asintha. Patsogolo pake tikudziwa zimene Yudasi anapanga, anampereka Yesu ndi firi kwacha. dr saulos chilima ankadziwa kuti mcp ndi akupha imfa ya gadama imfa ya matenje anaziona ndi maso 2020 anapanga mgwirizano poganiza kuti mcp inasintha mphuno salota mapeto ake anamphera ku chikangawa akuluakulu ndimanena nthawi zonse history is the best teacher ku kongeresi atasankha bishop kukhala mtsogoleri akhoza kusintha kukhala chigawenga zimene anaona yesu mwa yudasi ndi zomwe anaona chilima mwa chakwera zipani za nkhanza maiko anzathu anazibana koma ife tikukakamirabe mwavotera ng'ona yoswa anatsogolera ana israeli pa nkhondo ya ku yeriko atawina mulungu anawalangiza musayerekeze kutenga siliva ndi golide zimene mwazipeza kumeneko maisraeli ambiri anamvera koma panali munthu mmodzi akani ananyozera anaba siliva ndi golide mwachisisi mu mzindawo tsiku lina ayuda anapitanso ku nkhondo ku dera lotchedwa ai anamenyedwa kuphedwa komanso analuza yoswa anakhumudwa anapita kwa mulungu kukafunsa ambuye ndi chifukwa chani ndaluza nkhondo yehova anamuyankha pagulu lanu pali munthu mmodzi wochimwa mtundu wonse wa israeli ukulandira zilango chifukwa cha iye chimene mungachite mumugwire pamodzi ndi chilichonse chimene ali nacho ndi kuotcha pa moto
ine sinagwirepo ntchito kuboma kaya kulikonseko ntchito imene ndimagwira ine ndimagwira ntchito ku chipiku
akuti akani ameneyu anaulula yekha ataulula anagwidwa pamodzi ndi ana komanso ziweto anawaponya miyala ndi kuwaotcha pamoto ngati dziko tikuphunzira chani mu nkhani imeneyi machimo ena samakhala munthu mmodzi mcp ngati chipani inapanga machimo a dziko lonse akamatilamulira sitingapeze mtendere mulungu anawatemberera monga anachitira ndi akani chimene tinalakwitsa ngati amalawi tikanaotcha pa moto 1994 agalu amenewa anachita zoopsa kupha akhristu amboni za yehova kuponyera anthu kung'ona kuvika anthu mu asidi kulanda katundu ndi chipani cha nkhanza kuposa idi amini inu akani anamuponyera pa moto pamodzi ndi ana komanso ziweto why not mcp and moreover tchimo la akani linali kuba awatu ndi anthu akupha kutenga nzako ndikumponyera ku damu la ng'ona wamoyo how can you feel dr chakwera sanakhalepo mboma sakudziwa kuti zimakhala bwanji kukhala nduna kuyendetsa dziko
section 37 ya malamulo a dziko pali access to information amapereka ufulu kwa nzika iliyonse odziwa chiwerengero cha dziko ndiye pano timafuna tiwauze a sambo atipase list yonse ya nrb per district taona azipani zotsutsa alemba kale makalata chifukwa panopa muzipani mmenemu muli kusintha ku dpp mwachitsanzo kwabwera honourable peter mukhito alemba kalata ku nrb iwowatu anali mkulu wa polisi anali mkulu wa intelligence anakhalaponso chief of staff ku state house amadziwa system ya boma mmene imayendera ndiye alemba kalata kwa peter sambo kuwauza kuti mundipatse list ya nrb per district a utm achitanso chimodzimodzi komanso aford kuphatiza udf registration ya mec isanayambe zipani zikuyenera kudziwa figure yonse ya nrb sitilola kuti chisankho cha 2025 chikhale chobisa ngati ngozi ya chilima kodi black box mutiuza liti chakwera tikuuze zoona lero ndiwe munthu woipa mtima ndi chifukwa chani sukuchotsa nduna zolephera lipoti yatiuza ndege inalibe zipangizo munalola bwanji vice president kukwera ndege yopanda zipangizo tower transmitter ku chikangawa inali yozima pa 10 juni nthawi yosaka ndege kunalibe toll free number matochi magalimoto ngakhale polisi kunalibe asilikali komanso apolisi amene timaona less than 20 likanakhala dziko lina lotsatira malamulo nduna zambiri zikanachotsedwa koma chakwera akusungabe zitsiru mu kabineti yake inu ndinakuuzani kale purezidenti uyu sadziwa chilichonse akuti amagwira ntchito ku chipiku ine sindinagwirepo ntchito kuboma kwa kulikonseko ntchito imene ndimagwira ine ndimagwira ntchito ku chipiku bola mutharika yemweyo wapanga zina koma inu zero dr chakwera sanakhalepo mboma sakudziwa kuti zimakhala bwanji kukhala nduna kuyendetsa dziko